mgbe m na-eto ife dị iche iche ka nna m kọọlụ m bụ ife ọ ya abụ nwa ikolobịa mebe n'ana Igbo dịrị ya mma ọ chaa isi awọ kaa nka ọ gwalụ m na ife izi mmadụ na-eto kwesịrị iji wee jide aka bụ gị were eziokwu wee bido ụbọsị gị i jili eziokwu were na-aga ọ sị gị na ihe ayara afịanatala gị arụ na ọ ya adịrịrị gị na mma mana onye ọbụna ji okwu asị aga na ọ na-aga n'ụzọ na ọ ya afụ ihe ya na okwu asị ya eje Igbo amaka nụ rie nụ mụọ nụ zụọ nụ ee afa m ka bụ Omekannaya n'Uke nke ndị ndị ọzọ makwalụ m n'ụzọ dị iche iche na-akpọkwa m aka ọma jide akụ mgbe m na-eto ife dị iche iche ka nna m kọọlụ m bụ ife ọ ya abụ nwa ikolobịa mebe n'ana Igbo dịrị ya mma ọ chaa isi awọ kaa nka ọ gwalụ m na ife izi mmadụ nwoke na-eto kwesịrị iji wee jide aka bụ gị were eziokwu wee mee gịnị wee bido ụbọsị gị i jili eziokwu were na-aga ọ sị gị na ihe ayara afịanatala gị arụ na ọ ya adịrịrị gị na mma mana onye ọbụna ji okwu asị aga na ọ na-aga n'ụzọ na ọ ya afụ ihe ya na okwu asị ya eje ọ sị m na ị na-aga n'eziokwu na ụbọsị ife ya adado gị na ị ya afụ onye eziokwu ya abịakwute gị onye eziokwu ka ị ya afụ mana ọ bụrụ na ị were asị na-eje ụbọsị ọ ya adakwute gị ndị ị ya afụ bụ ndị asị o wee dị mkpa na ị ya eji eziokwu were na-aga ọ gwakwazịlị m na m totakwa ruo oge ịnụ nwaanyị mụ chọbakwa ndị ọ dị ka ọ dị m mụ apụkwana jee buru alụsị buta maka na i jee ị pụọ buta na ị marọ nke i butalụ sị jekwa nelu anya maka na ọ bụkwa nwaanyị bụ ezinụnọ na ezinụnọ amaka na ị nụtakwala ezigbo nwaanyị na nne gị dị otu a mụọ gị ị dị otu a because na nne gị bụ ezigbo nwaanyị mana ọ bụrụ na nne gị bụ ajọ nwaanyị na ịra adị ka ị dị o wee bụrụ okwu ọ gwa m ya m wee tota ma na ịchọ nwaanyị ọ bụrọ nwaanyị niile na-aga n'ụzọ bụ ezigbo nwaanyị ha ncha bụcha nwaanyị mana ọ bụrọ fa ezigbo nwaanyị so wee na-agwakwa ndị na-eso m n'azụ ị chọọ ịnụ nwaanyị nelu anya eneluo ka ọ ghara ịbụ na i jee nụta ị nụ na ọ malụ mma ị nụbata n'ụnọ gị gị na ife a na-eme ọ dịrọ mma so ị ga na-enelu anya nna m gwakwara m sị m na ebe ọbụla ị na-eje ị na-eji ya jee ya naa n'udo n'aba anọkwana n'abalị maka na ije abalị adịrọ mma maka na ije n'abalị ị na-ana na ịraha ama ife so gị apụ abata ọ sị m na ije chi na-eje eji gị na-eme gịnị gị na-ana be gị o wee bụrụ okwu ọ gwara m n'izizi and ruo taata na ka otu a ka m si eje before chi na-eji anabago m be m ka m fụ ihe fụrụ m wee na-eje so ana m agwa ndị be anyị dịka e si agwa anyị mgbe gboo ka anyị si agwakwu ya unu kịta ọ baalụ m and ọ ya abakwalụ onye ọbụla ji ụzọ ahụ wee na-aga but ana m ekene unu na-ekete unu eke ọ ya abara na anyị igbo bụ ofu and igbo ya adịrị ọ ya adịrị igbo na mma daalụnụ